ụtụtụ ọma igbo bụ igbo a sị na ugo gbuzue ọ chakee ụkwa ruo oge ya ọ daa o ruo n'oge ahụ anyị ji ewetara gị ihe omume ka o si mee ebe anyị na-agụpụtara gị akụkọ ndị gbara elu n'ihu akwụkwọ kwa ụbọchị eji m aka na ị dị njikere ịnụ ka o si wee mee na nke taa bụ fraịde ahịa afọ mkpụrụ abalị asatọ n'ime ọnwa iri na abụọ nke afọ puku abụọ na iri abụọ na atọ Cheta na ọ bụ n'Ugwumba Television ka ozi anyị si erute gị. Aha m wee bụrụ Emilia Onyinyechi Nwankwo, kpọọ m Ada Ọlaedo. Dịka i si wee mara, mụ na onye isi ozi n'Ugwumba Television ka na-anọrịkwa ka ọ dị ugbu a. Maazị Mike Onobu, biko kene ọhaneze. Ọ dị mma, Igbo bụ Igbo, daalụ nụ. Ee, anyị chọrọ iji ohere a wee mee ka unu mara na ọ bụrụ na e nwere ihe ọbụla bụ ihe ị chọrọ ka a gbasaara gị dịka ozi ngwaahịa gị maọbụ ozi ọbụla, i nwekwara ike ịkpọtụrụ anyị. I nwere ike ịbịa kwado ọnọdụ a site n'itinye um, ozi maka ngwa ahịa gị maka ọtụtụ ndị mmadụ ka na-ajụ anyị eh, ụmụnna ụfọdụ ndị ma anyị na Lagos mgbe anyị bidoro mara na anyị bidoro na NTA Channel 10 eh, mana e bugharị egwu e bugharị ọnọdụ ugbu a anyị nọzi na African Magic Igbo anyị nwekwara channel nke anyị na TSTV mana eh, echere m na ebe kachasị mma ugbu a bụ na ọ bụrụ na ị nọrọ na soshal midia wee tinye ya dịka etu anyị nọ ugbu a a tinye ya ọ dụgo ebe ahụ ọ dụka ebe a kụrụ ntu ma a da-ewepụzi ya ewepụ ndị ọbụla nenere ya ga-enene ya afọ kwuru afọ na-abịanụ ya mere biko bịa kwagide mmemme a nakwa ọtụtụ mmemme dị iche iche anyị na-ewepụtara gị n'oge Ugwumba TV ọ kachasị na soshal midia ka anyị gaa n'ihu nne m ka anyị gaa n'ihu akụkọ mbụ anyị nwetara ebe a taa na-asị Nigerian youths sell their sperms eggs to survive as economy bites harder Nke a wee na-akọwa na ụmụ ntorobịa ndị obodo anyị a na-erezi ihe ha ji wee bụrụ nwoke ya sperm na nke nwaanyị e ji amụ nwa ka e wee fụkwa ihe e ji aracha aka ihe a wee bụrụ ọnọdụ ọnọdụ ọnọdụ ọ wazi ọgọdọ
ụmụ nwaanyị ọ na-erekwu nke Ụmụ nwaanyị na-ere nke ha, ụmụ nwoke a na-erekwu nke ha. Ah, eche m ọ sọsọ ụmụ nwoke Mba, na-ere. mba, ụmụ nwaanyị so. Ah, Mm. Ee. O nwenụ nwoke ree nke ya ma a fụghọ nke nwaanyị, o nwenụ ihe ga-emenwu. a- a- achọburu m ịjụ ihe e ji eme maka na e e nwere otu vidio m kiriri mbọsị a, o- o si n'aka o si na Ghana Ee. Ehe. E wee na-ekwu na na ọ ọ bụrụ na nwoke dinaa nwaanyị na otu ugboro ahụ ọ nyụrụ na ọ ga-anyụ ihe dịka 400 million cells Mm. Ehe. ị na-asịzi e, e, oge ụfọdụ e, agụụ na-ebute ajụjụ a nara ikekwe ụfọdụ asị na etu ọ ga-adị ihe na ngwa were ya kama m ga-agakwuru ya na ka e were ya ka a chọrọ m ego ka m wee rachaa pịọm mana n'eziokwu eziokwu ya bụghị bụ ihe ịgba anya mmiri na ụmụ ihe chi okike wepụtara anyị ga-eji na-eme ihe bụ ihe eji akpa ego maka agụụ na uche ezughị ezu maka na ọ bụghị sọsọ ya bụ ebe ị ga-eji nweta ihe ị ga-eri ọzọ dịka ibe ya bụ na ịma na mgbe ụfọdụ enwe ihe ụfọdụ ndị mmadụ na-emewe etu a mm. o mezie onye ọbụla ma ndị uche ha kwụ ọtọ ebido gbagọwa agbagọ mgbe mgbe a na-aga n'ụlọ ọgwụ ịga n'ụlọ ọgwụ iwuru ọbara ndị a na-asị gị bịa doneti ọbara a na-edoneti ọbara emechazie ndị ụfọdụ e, e, ekwensu kụrụ tinka n'isi wee bidozie edoneticha ọbara ebunye ndị ahụ banana na swit ga were ọbara ree Ehe. ụfọdụ sịzi mba sị kwụọ ha ụgwọ ọbara Ee, ebe ọ bụ na ha nwa na-erekwa ya Ee, ebe ọ bụ na a na-erekwa ya ere kee ka m ga-eji nye gị ya na-anaghị ihe ọbụla ị gaa ree ya ere ya bụ na o meziri ugbu a ee, ọ- ọ- ọ- ndị be anyị nwekwa ha mgbe ọ ga-abụ ruo kịta a, ụfọdụ asị na ọ ka ka mma e, sị ka m rewezie ya bụ ihe ere mm. kama a ga na-agbafu agbafu maka na ana m eche na mm, e, e, rukwu ugbu a amabeghị m ihe eji eme hmm. amabeghị m ihe eji ya bụ ihe ịmabe ihe eji eme eji ya um, enye nụrụ ndị na-enweghị ike ịmụta nwa ndị ihe ịmụ nwa na-esiri ike eh, nyere ha aka werezie nya bụ the thing mee nke a na-akpọ gịnị nwanụ agbacha ha nkịtị ọ bụchaghị eziokwu ọ bụchaghị eziokwu maka amago m amụgo m ama m na e nwere ihe ọ na-arụ dị ka ndị na-eme ihe ndị eji na-eme ihe eji ete ude ete ude na ụmụ ihe na nke a dịkwa iche Ha, ọ- nke a bụ otu n'ime ha isi m nọọ isi m nọọ maka ụmụ nwaanyị chọrọ ịtụ ime eh, dịka ndị IVF na ndị ihe na mba nọ ịkpọ onye ahụ ị- ịkpọrọ ya ụfọdụ nwere ike ịsị gị ngwa gị weriwe na-emeghị ihe na Mm. Ehe, ndị be anyị na-emekwa ya, ndị Igbo anyị na-emekwa enwere ihe a na-akpọ nzere agbọ n'ụdị ee ngwa tụọrọ m nwaanyị a ime ka o wee mee ihe na Ọ dị- ọ dịghịzikwa kịta Ee, ọ dịghịzi a ka onwe na-eme ya onwe n'ime ha obodo. nwa bekee ga-asị gị nothing goes for nothing Ee, nke a bụ na ndị adịzi ụwa akpa bekee. ego nke a na adịzi ndị ụwa akpa bekee ego. maka nnara ya ego iji nye gị ihe na um, mba anyị nwechara etu ọ dị Anyị- ama nji maka na agụụ dị anyị emezie ihe na-ekwesịghị ime ihe akọ na uche na-ekwesịghị ịnabata ọ bụdị sọsọ ihe eji bụrụ nwoke na nwaanyị ka eji ka anyị ji akpa ego kịta ma ndị na-ere kidney ma ndị na-ere nke nwanụ nke nwanụ ka o wee bụrụ na afụrụ ihe eji aracha pịọm Mm, irezie ya mbọsị o- o- e nwere etu o si daa bịa sị anyị anyị bịa tụọrọ ya Ee, ego ma- ma ndị ụlọ ọgwụ a na-ekwukwe na o nwere ka o si dị maka na o nwere ka onye nwa ga-eretawe the thing wepụ ihe dị ya n'ahụ etu ahụ ọ bụziere nsogbu n'oge ọdịnihu Eh, ihe ọbụla emere mekarịa eh, dịka vidiyo ahụ nne na-esi na Ghana mm. kwuru na ya bụ ihe nwoke na-anyụ otu ugboro ahụ ọ nyụrụ ihe ọ pụtara bụ na agbakọ ya n'otu pint blood mm. ịma na ego na na-ere ya n'ahịa ya bụ imefere ihe ọbụla oke na ọ dịghị mma eziokwu anaghị ekwe na ọkọ na-akọ wee kọkwara anụ ya bụrụ mm. na itinyere aka enwe n'ofe N'ihe dị etu a, ị mara ka ị ga-esi wee wetunata ya maka na otu ọbụla o si wee dị, o nweghị ihe ụkwara ga-eme nwa enwe kama ọ pịa anya sọ naanị ya gba. Gị gbasiba mbọ ike, hapụ ihe dị gị n'arụ. Ka anyị gaa n'iru. Nke abụọ dị ebe a wee sị, Dogs are better fed than inmates in Nigerian prisons, Oshiomhole. Nke a wee bụrụ aka chịburu Edo steeti na-ekwu na etu e si wee na-eleta ndị nọ na mkpọrọ, na nga, na Naịjirịa na nri a na-enye nkịta ka mma karịa ka esi wee na-enye ha maka na ka ọ dị ugbu a na e nwere over 81,000 inmates across the correctional centers. Ndị nke a bụ ndị ama ọgwọ ndị faịlụ ha na-abụ akwanọ ndị ama Eh, enwe ndị na faịlụ onwe na ha ndị furu faịlụ ha furu efu Mm, enwe ndị gọọmenti na-ama ha na-anọ ebe a e wee na-akọwa n'ime n'ime ndị a na over 53,000 of them nọ awaiting trial O wee bụrụ na ndị ndị a ndị a niile nọ na mkpọrọ, na ihe e ji enye ha nri ụbọchị niile bụ 750 naira, ebe ndị e kpegoro ikpe ọnwụ ka e ji 250 naira enye nri, ị gwazienụ m ihe ụdịka ego a ga-egotenwu n'obodo anyị taa? Ee, nke mbụ bụ na em, ọ ọ bụrụ na eh, eh, ọ bụrụ na ị lee anya ọfụma ị mara na mgbe ekwu- etinyere ego ahụ o teena aka ahụ kama na n'ihi na ndị ahụ enweghị onye na-ekwuru ha ọnụ ha adị asị a- afọ gakwa ka etinyekwuo ego ka etinyekwu ego ya maka na ka ọ dị ugbu a na-ekwu ka emezie ya 3000 naira Mhm. ehe ka e E- were emezie na-enye ya ndị nke warder amara etu esi amara nke ha etu ha si kerie nke ha maka ama m na e nwere mgbe ọ na-abụ ego ego na-eji e- i- iji ihe dịka afọ afọ ịtọ na anọ gara aga i jiri dịka 200 naira pụta ị nwere ike ee eh, mama put Lagos enye gị nri i rie hmm. eh, mana ugbu a enweghịzina onye na-enye gị nri ee eh, dị opekata mpe ya bụrụ 1000 ya bụ na ebere m na-emere onye ọbụla nọ na nga ọzọ dị ka ibe ya bụ na ee Oshiomhole na ha bịa e, e, e, etiri anyị ozi ọma dịka Oshiomhole kwuru hmm. mgbe ọ nọ na gọvanọ dịka gọvanọ na Edo steeti gịnị ka o mere ịma na ụfọdụ n'ime ha bụ ha pụta ha na-achọ ihe ha ga-ekwu ka e wee mee ha na hmm. mgbe ụfọdụ ọ na-egosikwa na ha ka nwere n'uche ka dị ha n'ime kama ọ na-abụzi ruo mgbe ọ na-abụ ruo ịgụkọ ịgbakọnata ma nke ha ga-eri ma nke ụmụ ụmụ ha na ụmụ ụmụ okpo eri ga-eri isi efu isi efu ya bụ na ọ dị mma ka a kpazie ya bụ ihe aka marụ etu a ga-esi o si ike si ha ga-ama m na ha enwere ebe ụfọdụ ha na enwere ọrụ ugbo ebe ha na-akọ ọrụ ugbo mm. iji wee weta ihe ha na-eri kama ha kọtacha ya onye na-erizikwanụ ya ọkwụfụ ọkwụfụ corruption eh, a dị na Nigeria ah, mba mba mba mba ọ gafere na-agafe ọkacha ndị na-abụrụ na ha mere ihe kwesịrị iji wee gbuo ha egbuo ee eh, na mmadụ mere ajọ ihe ekwesị eh, e abụghịzinụ na mm, na a ga-atabazi onye nwanụ ụdị ka afụfụ a nke afụfụ na a ma ntanwu anụmanụ nọ n'ime ọhịa e nwere otu ụbọchị anyị mm. nọ n'ụgbọala mm. Hmm? wee bụrụ na e nwere ofu a nọ n'ụgbọala ihe na-esi ọtụtụ afọ gara aga mm. enweghị onye ma ihe na-esi mm-hmm. o sigide sigide sigide e nweziri ebe anyị ruru nwata nọ n'akụkụ nna eku ya n'ahụ mm. o megharịa ihe a wee sife oke mm. nna nwata a wee sị biko unu ewena iwe na nwa ya nwoke a ya gara kpọpụta ya na ụlọ mkpọrọ dị na eh, Badagry enweghị ihe o mere o so na ndị awaiting trial o wee bịachaa ya ọnwa ịnọ na ndị be ha amaghị ebe ọ nọ ofu akwa ahụ ka o yi o shigide na jụọnụ m eh, ihe mgbe ọ na-asa ahụ ka ọ na-asa eze nwata shiri sie sie sie sie e ndị nọ n'ụgbọala wee metewara ya ebere maka na nna ya pụtara kọwaa sị na-ekwu ihe mere onye ekwu ihe mere ee ndị mmadụ wee tụwaje e ruziri e ruziri eh, e nwere ebe e ruru ka m ghara ịkpọ afa e nwere ebe e ruru hmm. eh, nna ya wee sị ka o gotara ya kpọf kpọf hmm. onye nke ọzọ sị mba ngwa sị nye ya Gala hmm. weta mineral weta nka etu nwata a si taa ma kpọf kpọf ma Gala ma ihe na ọ Chai. ga-egosi na o tego ọnụ debere nri Agụụ. a ndị na-anwụ ebe ahụ kakwa nkụ Eziokwu. ndị agụụ na-egbu na Eziokwu. ndị Ana Igbo ihe onwe ndị ha ọzọ akụkọ na-egbu ụdịka ihe. onye na-ekwukwanụ onye na- onye nwere ọnụ na-ekwuchitere ha dịka m gwara m mgbe o nwere ọtụtụ ndị mmadụ ndị ndị a na-enweghịdị akwụkwọ jikọrọ a sị ha anaghị na na paper gị furu efu Mm, ire aga court mm. mana ị nọ n'ụlọ mkpọrọ ọnwa ọnwa naabọ ọnwa ise ofu afọ ofu- afọ naabọ ha ka nkụ nọ n'ime ụlọ mkpọrọ Ọ si nke ọma mewewo ka anyị gaa n'iru Em, akụkọ ọzọ dị ebe a wee sị Ebonyi government shut five quack hospitals arrest three fake drug distributors nke a bụrụ aka na-achị Ebonyi steeti na-ekwu na ndị ndị ụlọọgwụ adịgboroja nọ n'Ebonyi steeti na ise n'ime ha ka emechiwere emechi ka ọ dị ugbu a maka na gịnị na ndị a na-ekesasị ọgwụ na-adịghị mma ee ọ bụghịkwanụ na ebe ha nọ wee kpọọ ya ụlọọgwụ bụ ihe kwesị bụ otu o kwesịrị ịdị ka ọ dị ya mere eji wee mechie ụlọọgwụ ndị a ka na-enekwa anya na a ga-emechikwu ndị ọzọ na anaghị etinye aka maka ọdịmma ahụike n'obodo
ọ dị mma etu ahụ ọ dị mma na emechiri ha ee ịma na onye onye bụ onye oshi bụ onye ejidere mm. ya bụ ndị a na-achụ ha ha chụrụkwa gawa maka na ọka ka nkụ ọka ka nkụ ọzọ bụ ee ka e weriri ohere a kwuo ya mm. ama m na a bịa na Lagos enwere ihe ha wepụtara na iji wee nabata ndị a na-ji mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ agwọ ọrịa mm. wee zụọ ha ọzụzụ nye ha ikikere imepe ụdị ụlọ ọgwụ dị agha hmm. nke be anyị na ala Igbo amaghị m etu ọ dị ka m ghara ikwu mana ama m na ọ bụrụ na a ga-enye ndị dị etu ohere nye ha ọzụzụ gwa ha ebe ha ga na-emedebe ihe dịka ugbu a nne mụtara nne m ọ na-eji ime hmm. mgbe ụfọdụ a na-esi n'ụlọ ọgwụ kpọta onye ụfọdụ sị ee eh, na ọ gaa n'ụlọ ọgwụ na dọkịta sị na o rubeghị mgbe ọ ga-amụ nwa nka nka nka nne m ochie pịa gị aka pịa gị aka pịa gị aka ọ gwa gị gị kwado mm. ọ gụghị akwụkwọ mana ihe a bụ ọnatarachi mm. ya ma ọ bụrụ na a ga-enye ohere ịkpọbata ndị a nwere ọnatarachi ọ ga-emezi ụmụ ụlọ ọgwụ adịgboroja a juru ebe niile o benatatụ maka na ndị mmadụ ga-ama ee na ị nwekwara ike gaa ebe a maka ndị a nwere ọnatarachi ọ bụ eziokwu na ụfọdụ emebiene ya ọ bụrụ na ị nene ya ha na-arụ ọrụ pụrụ iche ha na-arụ ọrụ pụrụ iche ya bụ nke e mechiri bụ ndị nke afụrụ ma ọ bụ ndị nke ejide ụfọdụ aka na-ejideghị biko si chụrụkwa ha na-aga ọ bụ sọ na Ebonyi steeti ọ dị ebe niile ọ dị ebe niile hmm.
ọ bụ sọ na Ebonyi steeti and ọ dịghịkwanụ mma iji ahụike were na-akpa ego maka na ndụ mmadụ nwere otu ọ dị otu ọbụla esi wee metụ ya aka otu na-ekwesịghị imetụ ya mmadụ anaa ọ bụrụ na ejighị ahụ dị mkpa na a ga-eleba ya anya ee maka na ị chọrọ ikpa ego ị nwere ike iji ihe ọzọ wee kpawa ego wee hapụ ahụike ọ bụrụ na anyị nwa ji ndụ anyị Mm. na-akpa ego ị sịzi onye ji ahụ ndị ọzọ ahụike ndị ọzọ akpa ego gịnị maka na ọ bụrụ na mmadụ pụtara buru ihe dịka ọgwụ ike n'ahụ Mm. ị maara na ọ gafee awa one dị etu a na ọ ga-agbapụ gị n'afọ na ị ga-anwụ ị kaa obi buru ya ka i wee gbuo ozu ka i wee bute ike ịfụ na isi adịghị mma na naijiria anyị maara na e nwere ike anọrọ ebe a na-eche ụgbọelu ka ụgbọelu pụọ oge e kwesịrị iru ebe a na-aga mm. agafe mm. ị pụtazi sị m na ị ga-eburu ọgwụ ike n'ahụ iji ahụ wee egwu egwu iji ndụ wee egwu egwu ọzọ eme
Ka anyị gaa n'iru, akụkọ ọzọ dị ka ibe ebe a na-asị Emefiele being punished for carrying out Buhari's directives, group sends note to Tinubu seeks immediate release of ex-CBN governor. Ị ma na akụkọ Emefiele a ka nsikwa kwuo o kweghị agwụ agwụ ekweghị ekwebeghị wee hapụ ya bụ nwoke ee ya ka ndị isi kpakọrọ ọnụ kịta na-ekwuzi na ihe nwoke a na-eme bụ ihe aka chịburu obodo anyị bụ Buhari gwara ya mee ka ọ na-eme keezi ihe e ji wee na-ata ya afụfụ sị tọhapụ ya ozugbo ozugbo ahụ adịghị ha mma maka em, ọ bụrụ na isi kpakọrọ ha ọnụ ezi- eziokwu eziokwu Mm. ha kwesịrị ịnaghachi azụ nene iwu wepụtara CBN gọvanọ Mm, ọ sịrị ya o ruo n'ụtụtụ ya bịa nụ ya gakwuru Buhari dịka CBN gọvanọ gaa jụọ ya ihe ọ ga-eme ihe ọ ga-eme e, ọ bụ eziokwu ha kwesịrị ịrụkọta ọrụ ọnụ mana ọ bụrụ na ị chọrọ na ọ bụrụ na ị rụchaa na CBN mm. ka e nye gị ohere ịbịa chịa Naijiria mm. e wee na-emezi ị pụta n'ụtụtụ ị gakwuru sị ya nna anyị kwuru aka dede kee ihe ị chọrọ ka e mee tata ị fụ na isi akpakọghị gị wa na onwe gị ọnụ ya bụ ezomasị si hapụ ya maọbụ sị tawa ya afụfụ ihe ọ bụla iwu ọ ka dịkwu mma onye a na-ekwu gbadoro onye na-agwa aka maka Onye mbụ maarụ amaarụ na ọ dị ka a ga-asị na ụfọdụ ihe o mere mgbe ahụ megidere mm. bụ onye nwa nọ n'isi tata mm. ya bụ na o wee mee na ntụgharị ya bụ nwoke ga-ata afụfụ ọ ga-atata afụfụ a kama ihe na-ekpebi ya nwụ na dị ihe ha na-akọwa ọ bụghị na o jere ịjụ ya kedu ihe ọ ga-eme ị manụ na onye ọbụla nọ n'ọchịchị mm. bụ na ihe iwu o nyere bụ ihe a na-eme ọ bụghị ihe o kwesịrị ịbụ ọ bụghị ihe o kwesịrị ịbụ kama na ọ ọ e, anya ukwu o nwere ihe ndị obodo m na-akpọ ete ikpe arịrị ụba anya mm. ya bụ na ị na-eri egusi ọgbọnọ na-agụ ị na-elefe ihe ị ka nọ dịka CBN gọvanọ mm. ọ na-agụ gị ịbata ga mee ewepụta ọtụtụ ihe dị iche iche ndị niile ndị o nyere ego o bu ego naijiria wee na-emeta ọyị ka o wee bụrụ na mgbe ya ga-abata na ya na nọ- ị ma na amaghị m ka ọ na-adịbu afọ iju afọ iju ana mere na mmadụ gacha ịrụ- ị na-arụ cbn gọvanọ Mm. ị nọzi ebe ahụ na-eche na ịpụta ha na ozugbo ozugbo ị ma na ọ nọ ebe ahụ zụọ akwụkwọ ma prezidenti N'eziokwu. Ehe. Ọ- ọ- ọ- mgbe ahụ o mere ihe ndị a niile o nwere ndị ọ zọbiri ụkwụ ndị ahụ ọ zọbiri ụkwụ nwere ohere tata ga-anyụ ikpakwụ mana ihe anyị na-ekwu bụ sị mee ya dịka etu iwu si kwuo mana ọ bụrụ ndị nke a na-ekwu ihe a ha amarugo na ọ bụrụ na e nee anya na iwu ọfụma mm. na ikekwe na e nwere ebe ya bụ nwoke mere ihe ya bụ ha hapụ ndị ụlọ ikpe ka ha jiri aka eh, eziokwu na afọ mfoju akpa adịghị mma mana mm, otu ọbụla o si na wee dị mee ya otu iwu si wee dị mm. dịka i si wee kwuo ka anyị gaa n'iru student loan Federal government insists on January take-off date. Nke a bụ Minister of State for Education Dr. Yusuf Tanko Sununu hmm. na-ekwu na student loan a na-akwado ịgbakwunyewa ụmụ akwụkwọ ego ehe maka ndị na-enweghị ike ịkwụ ụgwọ akwụkwọ maọbụ ndị na-enweghị ike ije akwụkwọ ka ha si wee chọọ ya hmm. ee mana ajụjụ m ebe a bụ Ọ bụrụ na enyewazi agbakwunyewazi ụmụ akwụkwọ ego, kedu etu elere etu esi wee tụọ anya na ha ga-esi wee kwụghachiwa nya bụ ego azụ? Ee, ịma na ihe mewu na ee, ọ na-abụ ewepụta ee, ụfọdụ atụmatụ Mm. ọkachasị nke gbasara etu esi a ga-esi eri ego na be anyị ee, ewepụta ya ụfọdụ a na-asị a iwu ka ọ bụ na a ga-emelite ya na a ga-emelite ya na a ga-emelite ya E- em, asịgoro ndị ka anyị- nna aka anyị na ihe anya ọ bụ eziokwu Mm. nke mbụ bụ na ya bụ student loan ego ewepụtara bụ 5 billion naira 5 billion ahụ erughị ka ego ndị National Assembly ji wee gaa mee ụmụ oru dịka dịka- ọ dị ka Peter Obi na-ekwu ya mbọchị na o rughị o- o- ego a ga-eji mezie ụlọ ma ọ bụ rụọrọ vice president ụlọ Mm. Ehe, ị fụ na isi adịchaghị anyị mma ọ bụrụ na ego a ga-eji nye- a ga-ewepụtara maka ike ụmụ akwụkwọ niile Mm. ọ bụ eziokwu na anyị mara mgbe a ga-ekewe ya na ndị ọ ga-erute ga-epe mpe ọ bụrụ na ego ahụ erughị ofu ụzọ n'ime ụzọ atọ ego a chọrọ iji rụọ ụlọ vice president ị fụ na anyị adịghị eche echiche ọfụma nke ịbụọ bụ student ị na-enye ego eh? student ị na-enye ego ọ pụtabeghị ọ gụchabeghịkwa hmm. amaghị m etu ha si hazie eweta ya ma ọ bụ ndị nọ na final year ka a ga na-enye ya ma ọ bụ ndị gịnị mana ndị student anyị na-enye ego kịta i nwere ọrụ ị ga-enye ha ma ha rụchaa ya ha ga-eji kwụọ ụgwọ ya bụ ụgwọ ọzọ ghara ịdakwana mhm. maka na nke a kịta bụ otu okwu nke ọzọ ị ga-anụ kịta bụ na ụmụ akwụkwọ e nyere ego ekweghị akwụghachi kedu ebe ịma na obodo ndị ọcha na ọ na-abụ ha na-arụ ọrụ ha na-agụ akwụkwọ mana obodo anyị a ka anyị na-ada echewe na ndị na-arụ ọrụ wee na-agụ akwụkwọ adịbeghị anaghị emete ya ọfụma na ndị a bụ ndị mgbe ochie mana ụdịka echiche a bụ ihe na-enye anyị nsogbu ị na-arụ ọrụ wee na-agụ akwụkwọ ọ bụrụ na ị naghị arụ ọrụ wee na- maọbụ na o nwere aka ọrụ ị nwere i ji enweta ego kezi ka onye nwa ga-esi wee kwụghachi ego dị etu mbọchị a ka otu nwa amadi butere satifiketi niile asambodo niile o nwetara mm. wee gbaa ya ọkụ na ọ chọkatana ọrụ ọ fụghị ọrụ oh. i wee sị m na ị ga-aga ọ ihe a na-eme ndị ụfọdụ n'ime ndị eh, ndị otu anyị na-eji ekwenye na ọ dị ka a na-ewepụta ego a mm. sụsọ ka e wee kerie ya maka na ọ bụrụ na ọ bụghị ikerie ị sị anyị kịta na ị na-aga enye ndị studenti ah, nke ihe maka grant mm. ọ ka ha mma inye ụmụ akwụkwọ grant ọ ka ha mma ịsị dị ngwa ka e were ya mezie ụlọ akwụkwọ unu eh? ka e were ya tinye ụmụ ihe dị aghaa n'ime ụlọ akwụkwọ ngwa ụlọ akwụkwọ gọọmenti niile a na-amakwasịzi ego na ego ego na ha na-akwụ mm. kama ịsị na a na-amakwasị ego ọ ka ha mma na ị sịrị ha ngwa na ị ga-eji 5 billion a wee mee na agaghịzi na-amakwasị ego ahụ a kwadoro ịmakwasị n'elu ụgwọ ụgwọ ha na ka ha si gụọ akwụkwọ n'efu na ụfọdụ n'ime a ndị a ndị a nọ n'isi ọchịchị mm. bụ ndị e nyere agụmakwụkwọ n'efu ha nwetara agụmakwụkwọ n'efu eruzie kịta a bịa mee ya ọ gazie na enweghịzi onye nwere ike ịkwụnye ụgwọ akwụkwọ ịzụ nwata n'akwụkwọ kịta bụzi nsogbu a pụta sị anyị na a na-eme palliative palliative wee bụrụ student loan 5 billion naira na erughị ka ihe e ji gote yacht a sị na a ga-egote a bịa sị na egotago ihe nwere isi akakọcha ha anya n'ọfụma hmm. maka na ụfọdụ ihe anyị na-eme mgbe ụfọdụ enwere e ofu okwu a na-ekwu mgbe ha sị ị na-agba egwu mgbe ụfọdụ anyị sị anyị ha ha na-eme egwu egwu ha na-agba egwu maka na ị chekie ọfụma ị nenee anya ọfụma o doghị anya na ndị a na ha ma ha ma ihe ha na-eme ọkwa na nwere ike wepụta ego a kịta e kejie ya were eme ihe ọzọ wee zazie afa afụrụ m na ha ji ọtụtụ ihe were eme ego baptism e wepụta ego a sị na ọ ihe a ka e ji eme tupu ị ga-ama ego ahụ agaa ije agwọ banye ebe ọzọ Trader money Buhari na Osinbajo mere mgbe ahụ gaanụ jụọ mmadụ one weghachitagoro nke ehe a nọkata inye mmadụ 10,000 n'agụụ oge agụụ a ị mara na ọ- tupu ọ- ọ gaa n'ụlọ akụ ebe ọ ga-anata ya ruo n'ebe a mechaa ụmụ ihe ya na ya ga-eso Na aga- nke a ka ka dị mma na a na-atinye ya kpam n'ụlọ akụ ha Ehe. mata na ụfọdụ ụmụ akwụkwọ enweghịkwa akaụntụ ụfọdụ n'ime ha enwechekwa akaụntụ nke ha ya bụ na ya bụ ihe ọ bụrụ na ebumnobi ha bụ ime ihe ga-abara anyị uru hmm. ha mara na inye student loan enweghị isi si wepụta ọnọdụ a ga-eji zụrụ ụmụ akwụkwọ ka o wee ọnọdụ wee katụ mma onye pụta nyere ndị nne na nna hmm, maazị Mike ọ bụrụ na anyị kọwa ihe anyị agaghị ala ala taa ịgbọbụ igbo ozu na wee gbachaa a sị na ebe ọkụ nyụrụ a wụsa ọwa Ee, mana cheta na anụ gbalaa taa echi bụ nta. Anyị ga-abịakwa ọzọ echi nọnyere anyị mana mata na o nweghị uru ọ bara a sị na a chụọ aja ma a hụghị udele ị mara na ihe mere be ndị mmụọ ọ baghị uru na anyị na-ewetara gị akụkọ gbara elu n'ihu akwụkwọ kwa ụbọchị mana ị naghị atụnye ka o si wee dị gị n'obi binye aka ịhụnanya maọbụ kesaa ozi ya ya bụ mee nke a na ị ga na-akwado asụsụ Igbo aha m bụ Emilia Onyinyechi Nwankwo kpọọ m Adaọlaedo echi anyị ga-ewetara gị akụkọ ọzọ nke na ọhaneze ka anyị na ọ dị mma igbo bụ igbo daalụ nụ ọ bụrụ na ị nọ n'enugwu biko ee mara etu ị ga-esi chọtara m ọkpa maka na ọkpa na-agụzi m ugbu a ọ bụrụ na ị nọ n'ụmụahịa chọọrọ m ofe achara ee maka na ụmụ ihe a inweta ya na obodo obodo atụrụ anyị nwe ahụ ọ na-enyecha nsogbu biko ka emesịa ka emesịa